ezigbo nwanne m gị bụ onye na-ajụrịrị eji igbo enweta ọrụ achọrọ m ka m gwa gị ọ bụ sọsọ na eji igbo enweta ọrụ mmadụ nwere ike iji igbo wee zọpụta onwe maka na chukwu ekwena ọ bụ na o nwere ebe ihe na-eme ọ bụ na ndị igbo na-anọchiri ebe afụ apụta sị ị bụrụ onye igbo gafe bụrụ onye igbo gafe ị sụ igbo ewere na ị bụ onye Igbo mana ọ bụrụ na ị pụtara ebe a na-asị ama Igbo ama Igbo ama Igbo a na-ajụ gị ajụjụ n'Igbo nweghị ihe i metere n'Igbo nwere ike ịta isi gị mana Chukwu ekwena ụdị ọnọdụ ahụ dị nke ọzọ eji Igbo enweta ọrụ asị m gị na eji Igbo enweta ọrụ ndị nkụzi na-akụzi Igbo ọ kwa ọrụ ka ha na-arụ onye ọbụla na-amụ Igbo kịta n'ala Igbo mete n'ebe iru n'ọnọdụ ịbụ onye nkụzi a chọrọ ndị nkụzi ma n'ụlọ akwụkwọ ndị dị ogo ma ndị obere ya bụ na a ga-eji Igbo wee nweta ọrụ ọ bụkwuo na ndị ọchịchị anyị chọọ ha emekwu ya tinyekwuo na-akwụkwa ezigbote ụgwọ karịa ndị mmadụ amụsie Igbo ike ka ha wee nweta ọrụ kụziwe akwụkwọ ọ bụrọ sọsọ inweta ọrụ nkụzi Igbo ọ bụrụgodi na Amerịka ebe a nọ kịta obere ụmụazị ndị anyị na-akụzi Igbo ebe a gị na ha kpaa nkata ị fụ na a na-agwara ha ka ha nwee asụsụ naabọ bilingual bilingual ọ sị na Igbo so na lingua so na language a na-ekwu maka na a na-agwa ha ha mụtasie asụsụ be ha ike maka na nke ahụ bụ asụsụ kwa ka ọ bụ maka na a gwara ha sị ha na ọ bụrụ na i jide asụsụ naabọ gị na onye ji ofu asụsụ jerusi ịchọ ọrụ ụnụ naabọ kwesị na a ya-ewe ụnụ onye nwere asụsụ naabọ ka a ga-ewe na igbo ahụ bụ asụsụ iji wee mata a sị na ọtụtụ ndị nwere ike chọọ ibido ụlọ ọrụ n'akụkụ ebe ndị Igbo bi nnukwu ha ga-eji eje ebe afụ ha na-ebu ụzọ jụọ ajụjụ kedu ndị a ga-afụ ebe afụ ị fụ na a ga-ewe ndị ụdị ndị ahụ kwa karịa n'akụkụ ebe afụ ka ndị afụ wee nwee ike ịdọtara ha ụmụnne ha ya bụ ọ bụrụ na ị nọ na Amerịka ebe a nọ bụrụ onye nwere asụsụ naabọ bụrụ onye Igbo a na-ewe ọrụ n'ụdị ebe afụ ị marago na a ga-ewe gị n'ọrụ n'ụzọ pụrụ iche maka na ị ma asụ Igbo tinyekwuru na ụfọdụ ndị ọrụ ndị ọzọ ebe dị iche iche kwa i rusikwa ebe afụ ọ bụrụ na ị ma asụ Igbo bụrụ na ị kwesịkwara ka e wee gị n'ọrụ ọ bụrụ na ị nwere asụsụ oyibo nke zuru iwe gị n'ọrụ nwekwa asụsụ igbo ị fụ na ị kara nọdụ n'ọnọdụ na a ga-ewe gị maka na otu ụbọchị enwere ike ụlọ ọrụ ahụ enweta onye na-asụ igbo dị mkpa na achọrọ ofu onye ọrụ inye aka iji wee kọwaa ya nwere ike ọ bụghị kwa ụbọchị ya bụ na m na-achọ ịkọrọ gị ejikwa Igbo enweta ọrụ bite taata ejirila Igbo nwetebekwazi ọrụ n'obodo dị iche iche ma na Amerịka ebe nke nke doro m anya ya bụ na ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị bụ na eji Igbo enweta ọrụ a na-agwa gị na ejikwa Igbo enweta ọrụ na mmechi ịmụta Igbo ọ ma akwụsị gị ịmụta oyibo ya bụ na ị mụta Igbo ọ bụrụ ihe tụkwasara n'elu asụsụ ndị ọzọ ị mụtara ya bụ na onye mụtara asụsụ ndị ọzọ ọ mụtaha olu nna ya onye afụ nsogbu o nwere ka o si wee dị mana ị mụta olu nna gị mụta asụsụ ndị ọzọ ị fụ na i zuru ezu Mana nke ka mkpa bụ na ịmụta asụsụ Igbo ama egbochi gị ịmụta asụsụ ndị ọzọ ma ọ bụ oyibo. Ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere nwa, kwe ka ọ mụta Igbo ofuma ofuma, na ọ mụta Igbo, ọ ma egbochi ya ịmụta asụsụ oyibo. Ụmụaka ndị anyị na-akụziri ife na-asụ oyibo, ndị obodo oyibo, na-asụkwa Igbo. onweghị nke gbochiri ife ya bụ m asị gị na eji Igbo enwetakwazị ọrụ ọ ga-adịrị gị mma udo dịrị gị
na asị nwata gburu agwọ buru ilo ma ihe dị n'agwọ dị gbula nwata